anyị anagbaja nkanụ ochie ebe ogene wetu ndị dị nakwa mma aka ji n'aka wee na-akpọpụ nsu ndị odorikolo taa bụ ụbọchị eke ụbọchị eke a ka m ji wee na-agọ ọfọ abụ nwa eke wee na-asị unu biko chewe anyị n'ebe ndị a bụ ndị ilo nọ n'ebe ndị bịara ntọrị nọ n'ebe ndị na-ele nwanne ha nọ chewenụ anyị asị m biko chewenụ anyị n'ezi chewenụ anyị n'ụlọ chewenụ anyị n'aka nri chewenụ anyị n'aka ekpe chewenụ anyị n'ihu chewenụ anyị n'azụ na anyị adịkwaghị ike ọkwa unu bụ ndị dị ike anyị enweghị ume unu bụ ndị nwere ume anyị enweghị egbe na unu nwere egbe ọfọ ka nsi ana ka dibịa chi ka dibịa wee sị biko chebe anyị maka ihe na-eme maka ihe na-eme n'ala Igbo maka ihe na-eme nsi na maka ihe na-eme ntọrị wee sị biko biko enwegojọ ọbara ebe m si wee bịa ụwa asị m omete were isi bu onye ọbụla bụ onye aka ya dị n'ihe a maka na nke bụ eziokwu bụ na ọkwa oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ege na azụ dị na ngịga onye ọbụla aka ya dị n'ihe na-eme na-eme ndị ichie onye tụọ alo ka e gbuo nwanne ya ya bụ onye nwụọ onye tụọ alo ka e lee nwanne ya si lekwe ya bụ onye onye tụọ alo ka a tọrọ nwanne ya si tọkwara ya bụ onye ọ na-eme ya metụta agbụrụ ya unless ma ọ ndị agbụrụ ya na support ya maka na mmadụ amaghị ihu ihe ọ na-eweta ihe ọ na-amaghị wezu ndo ndolikolo na ọgwa ya bụ ọfọ ka m na-agọ si na onye si anyị dịrị ya dịrị onye si anyị adịna ya buru ụzọ nwụọ onye si anyị rie ya rie onye si anyị erina agụụ gbuo onye onye si anyị mụọ ya mụọ onye si anyị amụna nke ọ mụtara gwụnahụ onye si anyị nụọ ya nụọ onye si anyị anụna ọnụ onye ma ọnụ nke gasa onye si ihe anyị na-eme ama enwe isi bụ esi etinye n'ime ka o nwee isi onye si isi anyị awụ na aja ndị ichie sibadị nke mere ọcha na ga-etukwu wuo onye tụọ anyị ajọ aka aka lekwa ya ule onye lọọ anyị ajọ anya anya kpọkwa anya onye na-ekpe na-ekpe ekpere ka ihe ọjọọ mee anyị ihe mere emekwe mgbe kara abịala mgbalụ onye na-agọ n'ọfọ onye si na ka ngozi ọka amaghị ọka ekwukwere na-ekwu ugbu ya onye na-agba nwa ya o kwutọwa anyị for no reason

o gbuo isi ya gwuo o wee ekwere onye m aka amụma egbugwu mmadụ kwara ya nkọ obirakịtaracha eke obirakịtaracha eke eme mmanya egbugwo n'anyị ndị achara gụọ n'ogbu ha taba nke achara ga-afụkpa ya ya nke ha kpara dagbuo ha biko na maka na na egbe bele ugo bele nke sị ibe ebele nku kwe a sị nku kwa kwe ọkpa kwe ọnụ kwe ntị kwe imi kwe ọfụ kwe ihe na-ekwekwe n'elu ụwa maka aja na agbụgolo eje anụ dona na eche hụla gwasị echere ube mma igbo mmadụ agbakwa ọkụ ebere hwe na obu odina ebe ụlọ ebe ogbu anyị dị chebe na biko ụdị bụ okochi na-ewela azụ ọkụ ara dakwara mmiri gbagbuo azụ nọ n'ime eke kele ụwa anyanwụ ugo ji ọbara ọnwa egbu ji egbu ede kirejele ụwa ozi aja na ọba nke ndụ oke osimiri ọkụ eji eje ọgụ ezumezu mmụọ na mmadụ agba m unu biko mbikoro nọ chu ndị obi asịrị na anyị nọ bịa gbaa nna anyị ọgụ na ihe ike akarịa bịa gbaa nna anyị ọgụ na ndị ka ike akarịa ọ bụ ndị ji gọọmenti agbasa ya ọgụ gọọmenti rikwue ha ọhụ na-eje anyị Ee, ọ bụ ndị ji dibia agbasa ya ọgụ dibia rikwuo ha ọhụ na-eje anyị ọ bụ ndị ji egbe na mma agbasa ya ọgụ egbe na mma rikwuo ha ọhụ na-eje anyị wee sụrụ udo ndọ dikolo